ndikulephera kulipira nyumba Ah, nkhani yabwino kwa inu nonse amene mwazungulira zinda wa chakwaka koma chonde chonde chonde tinakulakusani poyambira kuti tikupezeka paja pafupi ntafika tafikanso koma apapa ndiye tikuziwiseni tachokapo pano pano tikupezeka pafupi ndinu munthuwe tangofunsa cha pagalajapo kuti betting center moses copita ili pati mwandipeza basi zikomo kwambiri amalawi Ndikutha kuona kuti kwini wanga wa ine, mkazi wanga, akuoneka kuti ali ndi chimwemwe china chake komano sakundiululira. Zikhoza kuonetsa kuti pali kena kake. Komano please, please, eh, tangomasuka pali nkhani yanji. olemekezeka amunanga Ine, mukundidziwa ine bwinobwino Ndilephera bwanji kusangalala pamene mwana wanga akubwera ku America atatha zaka zokwana 10? Moti tisasangalale? Oh, ukape ameneyo. Eyaka. Ndi zoonadi make. Inenso ndili wosangalala kwambiri. Komanso kubwera kumene akubwera iyeyi sikuti wangobwereratu basi, komano akudzatenga mpando wa bambo ake iyeyi. Ukudziwa chimene ndikutanthauza? ayi sindikudziwa olo mpang'ono monga ine mayi yake akufunika atapeza mkazi ameneyo ja zoona zoona zikufunika choncho ndikufuna ndidzaone zidzukulu ine eh? eh diya ukanadikira kaye kuti mwana wakoyo abwere kaye kuno ndikuyamba mapulani yako mmene ukuneneramo kuti zizukulu nanga mukuyankhula zizukulu munthu wakuti ndikudziwa sanafike chimene ndikuyankhulatu ineyo bambo sindikuonapo munthu olimbana naye pa nkhani ngati imene ukunenayi ndi za inetu zimenezi ah chabwino chabwino ndeno komano wauza ako ma kwini amene tagwirizana nawo mudzi uno si nanga zikufunika dongosolo kupeza anthu olondola bwinobwino eya ndapanga kale zimenezo um, komanso mwana wanga akhala osangalala kwambiri tampangira dongosolo labwino eh, lokuti adzachite kusankha pa atsikana amene abwerewo azasankhepo mmodzi um, ukudziwa chani ndi mwayi waukulu kwambiri pa zimenezi iyeyi pamenepo achita kusankha pa akazi amene abwerewo nde mukuyankhula kuti mwayi wachani nde kuyankhula kwanji inunso munachita kusankha choka iwe mwana wanga akubwera posachedwa pompa nde chonde khalani wosamala komanso mawa tilandira alendo ndipo sindikufuna kuti wina akaonese kakhalidwe koyipa apa mumusungire ulemu ndipo nthawi ina iliyonse muzingozikonzekeretsa muzidziwa zoti kubwera alendo mukundimvetsetsa ah mkilu wachoka wapita kukaona mayi ake akudwala nde pakadali pano iweyo kachi ndi amene ukhale ukuyang'anira atsikana onsewa ndi kuti malo a mkilu ukhalapo iweyo chabwino olemekezeka

heyi msungwana iwe aa olemekezeka muli bwanji olemekezeka ndili bwino kaya iweyo inenso ndili bwino dzina lako ndiwe ndani Dzina langa ndine ulena olemekezeka ulena tikhoza kuyankhula nako masukani, olemekezeka ndine ndani pamaso panu ah chabwino bambo wako ndani bambo wanga anali Mazi Okafor anamwalira zaka zitatu zapitazi olemekezeka zosakhala bwino nanga mayi ako amatchulidwa kuti a Ezinne amakhala momuno mayi wanga Chabwino, chonde, um, um, ukhoza kuyikonda ntchito yogwira ku palasi? Sindikudziwa, komano ineyo ndakuwona kuti ndiwe munthu wolimbikira. Ndipo zikufunika kuti uzigwira ntchito ku palasi. Heyi! Olemekezeka! Ha! Ine, Zikomo, zikomo olemekezeka. Ndipo ndanyadira pa china chirichonse mayi wanga, koma, sindingavomere kaye, ndikuyenera ndikauze kaye amama kunyumba koma. Sindingazipangire pa ine ndekha mfumu yanga. Ndikawafotokozere kaye amayi zimenezi. Ok, chabwino, ndiyeno a, ndikupatsa 24 hours kuti uganize bwinobwino. Chabwino mama, a, ngati pangapezeke chovuta china chirichonse, undidziwitse mwachangu. A, Olemekezeka, china chirichonse ndipanga nawo ine. Ha! Ndi madalitso anga amenewo olemekezeka ndikutha kuwona ine ndiyesetsa mfumu yanga pa china chirichonse. A, Chabwino, ukhale ndi tsiku lopambana. Ndakumvani olemekezeka. Ha! Zabwino bwanji mfumu yanga? Mami! Mama! Ulena! Amama talotani,? Ah, chani chimenecho? Tangolotani mama. Si mumadziwa zomalota zijani. Tangoyeserani mama. Chabwino, mmene ndimabwera mnjira. Ndakumana ndi mayi mfumu. akwini andiuza zoti ati kuli ntchito ku palasi ndizikagwira ineyo ku palasi akwini eya ntchito eya mama moti akusankha iweyo eya koma ukukamba zonamba zimene ukuyankhulazo eya mama moti andipatsanso ineyo 24 hours akuti ndikhale ndili ku palasi ndikalephera basi andichotsapo ndiyeno mwana wanga wayankha kuti chani amama mukudziwa kale kuti singalephere ineyo kupita ku palasi ndikufuna ndikagwire ntchito mwina kwa zaka zingapo kwinaku ndikuti ndikaona sukulu yanga mwinanso nkupitiriza mukudziwa kale zili bwino mwana wanga mesa zimene wafuna angakhala madalitso basi. zikomo zikomo mama zikomo zikomo ah koma amama ndi inu andisungireni madzi ndani kunoko osadandaula nzimenezo basi pita kakonzeke Pita kakonzeke, kasambe, zinazo ndizikakupangila ine nyumbamo. Pompano, pompano kasambe, ukamabwela kosambako upeza china chilichonse nditakonza kale ine, sindifuna kuti uchedwe. Chabwino amama. Ndakumvani amama, popitatu ndiye ndidyelatu, osadandaula, udya mwana wanga. Ah, ndingosongezera ukuku. Ndichoncho amayi. Hey, ndachita mwayi, amayi ndikubwelatu pompano. mu dzina la mulungu wanga yehova tikukupemphani pa nthawi imene akuchoka mwana wanga akupita kukagwira ntchito ku palasi kampambaniseni chifukwa kumakhala anthu ena mitima yosiyanasiyana komano chonde ambuye mugwireni mkono mwana wanga chifukwa kopanda inu iye ali chabe chonde ndikukupemphani ambuye pa china chilichonse ndikutha kudziwa kuti pa ntchito pamapezeka anthu ena asanja osafunira munthu zabwino amene ochitira nawo nawo ambuye emeni uyende bwino mwana wanga komano osaiwala chilichonse chimene ndakuwuza osakaonesa kakhalidwe konyasa ndikutha kudziwa kuti wandimva bwinobwino eh? eya ndakumvani amama kusamala uyende bwino mulungu akupambanitse pa chilichonse emeni amama mu dzina la mulungu wanga wadalitsika mwana wanga inetu basi ndibwerere chabwino amama amama musale bwino koma osayiwala zimene ndakuwuza zija ndakumvani amama aha uyende bwino mwana wanga ha ambuye amayi musale bwino koma eya ndakumva mwana wanga bayibayi bayibayi

uyu ndi ulena ndi mmodzi mwa ife ndi choncho atsikana kodi kupalasi kuno kubwanji akumangotenga ndi akapuku omwe kodi mavuto ako ndi angati iwe basi usamazingoyankhula zimenezo umakonda kuyankhula monyoza bwanji olonse limodzi sindinakunyozepo mavuto ako ndi anga Sindikukuimba mlandu. Ndikuimba mlandu yemwe anakulemba iweyo ntchito kuno. Tasiyani zonyozana zanuzo. Tiye timulandire mlendo wathuyu. Takulandira. Osamutengera. Akumakhala kuti wa topa pamenepa. Koma ndi munthu wabwino. Umukondanso. Hmm, ah chabwino. takulandira mmene ayankhulira muja ulena zikomo aha tiye tikagwire ntchito ndakulandiranso kachiwiri zikomo kodi ndi wamuzimu muno eya ndi wamomuno Ndi zabwino. Chabwino, dzina langa ndine nditi? Ndipo osamatengera zimene amayankhula yofuna ndi ya nthawi zonse. Kuyankhula monyoza mkhalidwe wake. Ah, chabwino, komabe pakadali pano we, ndaziiwala zimene zija basi. Zili bwino. Chabwino, ndakuitana kuti ndikuyankhule monga iwe m'bale wanga. Kupalasi kuno, uzingopanga zako basi uzikuyendere. Osalimbana ndi munthu. Osakhulupirira wina aliyense. Kupalasi kunoko kulibe anthu abwino. ndipo osalola kuti uzidziika m'mavuto wekha pa zinthu zosakhala bwino ndakumva pa chilichonse chimene wayankhula zikomo ndikubwerezanso osakhulupirira munthu wina aliyense ngakhale ine kumene ndipo chikakhala chinsinsi uzichisunga pansi pa mtima wako osafotokozako wina aliyense pali zinthu zina zikhoza kukuyika m'mavuto pachilichonse chimene wayankhula ndamva koma zikomo zansangalatsa zonse zomwe wayankhula kodi mukupanga chani apa moti ntchito zanu zonse mwamaliza a basi tikubwera kuntchito kwathu pepani mama taonjeza kukonda macheza basi komano anyamata bwanji owonekera khosi kwambiri ameneyi asakhale kuti akugwirizana zinthu zolakwika ana amenewa ayerekeze nthana nawo ine

Zikomo olemekezeka. Kunena kwanga nosenu mwalandilidwa. Wina aliyense akudziwa zoti mmene tikupanga pano mpikisano. Tikufuna mkazi mmodzi pa nosenu. Ndipo pali chisankho chosankha mmodzi amene asale malo ano. Ndakulandilani. Prince wathu ndikudziwa zoti akubwera kuno. Mwinanso ali mnjira apapa. Eh, mesa ndi chete mama. eya Ah, prince tu wabwera mfumu yanga. wafika prince ndakulandira mwana wanga Ah, mwana wanga. Lemekezekani ambuye lemekezekani. Welcome. mwana wanga amama walandiridwa ee ukununkhiratu adada amayi akukusamalani amene ndiye mawu amene ndiye mawu nonse landirani ulemu amene mwafika malo ano olemekezeka mfumu yathu imene ikhale m'mudzi muno ndiwe weka prince ah omekana yawani odogu mbuye wanga ndakulandirani zikomo kwambiri ndakulandira mtima wa mbali yanga zikomo Ndakulandira handsome. Oh zikomo kwambiri. Ndakulandira prince doya. Ha zikomo. Zayamba bwino. Ah zikomo kwambiri. Wow. Adadi. Mwazitenga kuti ziphaso zonsezi? Ndipo kunena mosapsatira asungwana akuwala. Chabwino, usanapite kutali, nkhani ndi ya straight. Tikufuna usankhe mmodzi woti umukwatire iweyo. Chabwino, moni tapasana. Tikudziwa. Ah, tikufuna tisangalale. Ali kuti wa- Chi- Chidima? ine olemekezeka aha bwanji zachitika e chilichonse chatheka ah good good ndiye tonse ndiye tinyamuke tikadye tikamwerere kwina kuti tikavine tikasangalale mesa jojo maki zoona aha chabwino tamatiyeni

ukuti chani eh? kupalasi kuno sindingasungire kapuku ngati iwe Eh, umaganiza bwanji kuthira mlendo madzi uli ndi mwayi akanakhala wina akanakupasa chimbama chakumaso mwina ndingokuuzabe mokukonda kapakire katundu wako uzipita kwanu malo ano siokhala iweyo ayi wava kodi mavuto kukonda ngati mulibe wokhonza muno Iwe sukukozapanganso zinzanga zimenezo. Konza poyankhula. Ine, munthu wake ine? Kupanga zimenezo? Ine si wachimizimizi kuti ndingakanike kumuseva bwinobwino mlendo. Ndipo ndiwe chimunthu chodzikunda. Ndipo sindimadziwa kuti ungayankhule zimenezo. Bola chilungamo ine ndayankhula. Mm. Osamutengera. komanso ndinadabwa china chake prince bwanji amakubakira kwambiri chonchi mukuyankhula ndi ine motani osandifunsa ine motani ukudziwa chimene ndikuyankhula ine pakadali pano ineyo simuli serious prince kumene kuja akumayang'ana wina aliyense bwanji mungomkakamira munthu mmodzimodzi zimenezo ine ndimaona china chiyonse kumene kuja prince anali ndi chidwi ndi ameneyi moti ndi nthawi yoyankhula nkhani zosakhala bwino zimenezo tamuoneni munthuyu sakusangalalatu aha ndene chikukukuza nchani ndiye ndinamuuzanso kuti athire madzi alendo akuchita kuona kuti alendo akudya osazitengera zimenezo ndingapange bwanji kuti akhale wanga pamene tikupangawo ndi mpikisano afuna akondepo mmodzi ndingapange chani kuti prince akomedwe ndi ine andivomere ine ndingatani pamenepa tsopano gemu yake nkutani ndipange chani chimene chingamukomedwetse kuti prince akhale wanga nditani asikana nonse ndakulandirani komanso nonse mukuoneka bwino choyambirira ndipepesa kaye malinga ndi mmene zinakhalira zinthu zulo Sizinakhale bwino moti mkazi wanga wayankhulapo kale zimenezi. Moti udindo wathu ndi wosamalira inuyo mpakana tsiku labwinolo. Kwinakutu tipanga bwanji? Ndipo ine ndili wonyadira kwambiri, wonyadira kwambiri. Ndikusamalani monga alendo anga. Ah, potengera chikhalidwe chathu, inu atsikana mukhala nafe kunoko kwa 21 days. Prince amene ali mwana wanga, asankhepo mmodzi mwa inu kukhala queen. Ndanyadira mfumu yanga. Zoona. Zilibwino. Palibenso anthu ena amene asankhidwa oposera inuyo. Ndipo iyi ndi game yokuti mmodzi akuyenera kuti awine basi. Mwandimvetsa? Ndiye zikufunika inuyo mupange zokuyenerezani bwinobwino mpakana mukwanitse kumukopa Prince. Pangani zimene mungathe kukwanitsa kuti mmodzi wa inu atengedwe akhale queen wa mudzi muno. Mwamva eh? Chabwino, pali yemwe ali ndi funso kapena mawu? Kwa ine nde palibe sa. Chabwino, chabwino, zikomo kwambiri. Nonse khalani omasuka. Ndakulandirani nonse ziphadzuwa malo ano. ndipo muchimve mmene mwakhalapo ndinu alendo anga potengera chikhalidwe chathu prince akuyenera kusankha mmodzi mwa inu kukhala mfumukazi monga inuyo ma princess mumatha kuziwa chimene timapanga nthawi zonse pozipanga introduce kuti prince aziwe chimene muli Yes, Your Majesty. chabwino ndi nthawi yoti muzifotokoze nonsenu akuziweni prince ulemu wanu mayi fumu komanso a prinsi doya dzina langa ndi netaniya mwana wa mfumu rubeni wochokera mudzi wa atata ndimayankhula chiyankhulo chija cha chizungu ndinaphunzira mpaka na yunivesiti ndipo ndabwera kudzakhala kwini wayamba bwino zikomo ulemu mulandire nonse akwini ndi a prinsi ndine princess empress mwana wa uzuku ndachokera mudzi wa udaka ndabwera kunoko chifukwa mudzi wanga wanditumiza kuti ndidzakhale nawo pamwambo ngati umenewu ndinapanga maphunziro anga a psychology ku abuja ndipo ndikudziwa kuti prince akwatira amene akufuna zikomo zikomo Ulemu wanu a queen komanso a prince Doya. Ine ndine Princess Ella mwana wa fumu wa Eminike kuchokera mudzi mwa Otete. Ndinali konko ku sukulu ya ukachenjede ndipo ndinasala pang'ono kuti ndimuyimbire foni ine Prince. A queen ine ndine Precious mwana wa Alexander kuchokera mudzi mwa Okoko. ndipo ndine ndekha prinsesi amene ndimalemekeza mudzi wanga muchikhalidwe ndimayankhula ziyankhulo zosiyanasiyana koma wawo mawu ena ali osachilendo ndimafunsa kaye aha komanso mukuziwa queen elizabeth anali dzanga ah zona eya ndi choncho mama eyatu timadya limodzi ndrama timachoka limodzi eya Ndi choncho mama? Olo party imene tinapanga ndi iyeyi tinakapangilatu komwe kwamene. Mukuchulusa kwambiri ulakatula. Fotokozani fundo yomwe tabwelela pano. Wasiyatu chimene tabwelela pano sopano. Etidi eti. Chabwino. Akakhala anthu osaphunzila mayankhulidwe awo amakhala choncho onyoza. Kubwela kwanga kumene ndabwela kuno ndikufuna afumu akamandiona aziona apongozi awo. Ndipo Prince ndamuwina kale basi. Wow izi ndiye zabwino ka. Takhala pansi. Um, Prince, uyankhulapo kuti chani pa nkhani ngati imeneyi? Ndili ndi mafunso pa onsewa. Tafunsa Prince Doya. Queen wabwino amafunika atakhale otani? ndi zosavuta a prince doya kwini wabwino amafunika kuti asate kwambiri chikhalidwe asate zimene akukonda anthu amudzi kodi amakonda chani amafuna chani amafuna anthu azimva chani komanso chinthu china akhale munthu wozipereka eh? mudziwa kale chimene ndikutanthauza prince doya a prince doya kwini wa dongosolo amafunika akhale munthu woleza amafunikanso akhale wa mawaizi ngati ineyo komanso amafunika akhale wolimba mtima pa mavuto ndi pa mtendere zikuveka bwino Ah, pepani a Prince Doya sindiyankha ngati mmene ayankhira anthu enawa komano kunena kwanga ndingonena kuti kwini amene ndimamudziwa wadongosolo amafunika atangokhala munthu wobva za anthu ah, a Prince Doya kwini wabwino amafunika akhale wokongola akhale wa smart oziwa kuyankhula komanso otha chingelezi komanso wachangu oziwa chimene akufuna anthu mwachangu wow zili bwino um prince inde mama nkhanitu ndi imene akunena atsikanayi Mayankho osaamama. Palibe amene wayankha molondola. Nde umafuna funso lakolo aliyankhe mwa mtundu wanji? Chabwino, nthawi ikadzakwana bwinobwino, ndidzafotokozera onsewa. Komatu ndimaona ngati mwayi wawo ndi umenewu. Nthawi ikadalipo mama. Nthawi inayake ndidzafotokoza. Tchuzi kaye. doya ndi chikhalidwe chanji tsopano chimenechi kodi ndi chifukwa chani makolo wanga achita kundipangira chisankho chonchi chifukwa chani palibe amene ndamukonda olo ndi mmodzi ndipo zikuchita kuonetsa kuti zasemphana ndi mkazi amene ndikufuna pa moyo wanga atsikana ake amwano ongozikonda ozikometsera zinthu zopanda pake zija ndisaka mkazi wabwino omukonda ine empress ndi yekha yemwe ndamuona kuti ndi munthu wabwino koma mmene ndiganizepo kaye ndimutenge kuti akuzakhala wabwino ndimudikirire kaye mwina ndimuonerere koma ndipange bwanji ndi mavuto amenewa doya ganiza mwakuya ganiza mwakuya doya Ah, ukuzapanga chani kuno Ah, tadekha wava Ah, ta- taona ndafuna kuti um, ndikuonese chikondi changa ine ndakukonda kwambiri doya ndikukuuza um, nde usapange phuma wava Cho- chonde chonde chonde zimenezo ayi- zimenezo ayi pita ku chipinda chako changu moti ukundiuza ine doya kuti ndichoke kuchipinda kwako sindikufuna kuti ndiyankhulenso wava nyamuka changu sindifuna kukuyalusa ndipo sindikukhulupirira kuti ndiwe ukunena ndizipita chabwino um, ngati ukanika kuchoka ndingochoka ndine ndiye Hey, ba, ba, basi basi basi doya basi ndikupita ndineyo zachita kuonesa sukundifuna palibe vuto basi khala doya khala mesa ndikuoneka ngati si mkazi kwa iwe ndiye kuti changu pita pita pita basi pita ndikupita ndikupita tamapitako pita ndiye chikatali ndi chani tsopano ndani kodi ndine ulena plisi doya ndine ulena lowa a prince ndakubweretsani chakudya chabwino uh, zikomo siya pa tebulo chabwino ah, a prince pali ntchito inanso yoti ndigwireni mpaka dali pano um, ali kuti ka ma princess wose Ah, ali papo ndikangowayitana ayi ayi amazi akhala amenewo chabwino prince basi nyamuka zipita ndiye ukuchokera kuti tsopano ndimakampatsira prince zakudya zake nde chinthawi chonsechi umapanga chani ndakhalitsa ine ha sindikutha kukuvesa ka ndi chani chimene sukutha kundivesa taona ngati iwe papalasi panopa ulibe mphamvu ina iliyonse ineyo nde wokuyang'anirani nonsenu ndipo uzindiyankha zolondola zokhazokha ndikamakufunsa chabwino umakapanga chani nthawi yonse kuchipinda kwa prince ndi ma hours angati amene ndakhala ndili kumeneko ndinapita kuchipinda kwa prince ndimampitisa chakudya ndiye nthawi imene ndimapitisa chakudya anandiuza zoti nditsegule unampeza atavala chani prince eh? hey ukuti prince anavala chani nthawi imeneyo pepani mama singayankhe zimenezo ndinene kuti nzeru zayamba kuthawa tiziti wayamba kuyiwala ndanena kuti uzindiyankha funso lina lililonse limene ndingakufunse ine mm. ah chabwino chabwino ndikubwera ndikaone zovala zimene wavala ah ndiye ukupita kuti munandifunsa funso lakuti prince wavala chani ndakanika kukuyankhani ndiye ndimafuna ndipite ndikaone chimene wavala prince then ndibwere ndizakuuzeni ndikubwera pompano hey, osandijaira ukusewera tapita panjapo pali ntchito yoti ukagwire aa ah, ah. Chabwino, ndipo sindikumvetsa chimene mukufuna kwa ine. Ine ndimakupatsani ulemu ngati mayi wamkulu pa palasi pano. Komabe ulemu umenewo mukuwuvula ngatinso si inuyo ayi. Mwandiwuza ntchito yoti ndigwire, ndikatero ndalakwitsanso. Ndikuyesera mbali yanga komabe tsiku lina sindidzaperekanso ulemu. Basi ndikukagwira ntchito imene mwanenayo.

ndayesera mbali yanga kuti ndimukope doya komabe a sizikutheka olo mpang'ono chi prince chake nchokanika chouma bwanji kuno bwanji wakhala wouma chonchi yeyi ndiye nkutani tsopano ndipo sindingalole kuti afiti amene aja andilande prince ndiyesesa mbali yanga mpaka nazigwira

wawa atasikana zikomo zikomo princess ndimafuna ndikufunseko china chake chabwino mama ndipo ndikufuna undiuze chilungamo ah chabwino prince kwenikweni amakonda chani ah princess ngati kuli chimene amakonda prince ndi ti nthawi zonse moti ukukamba zona eya wow ine ndimasakasaka ndimpangire chani prince zinthu zake ndi zosavuta princess ah ndanyadira chabwino khalani pansi pitirizani kuchezera kwanu basi mwamva zikomo princess ndi chani chimenecho bwanji usakhale ngati sukuziwa ukuziwa chimene ndikuyankhula wawanamiza bwanji kuti prince amakonda ti pamene prince sakonda ti sakonda ti prince iweyo pamenepa mavuto ako ndi angati ukupanga zinthu zolakwitsa ukulakwitsa kwambiri ndene zindikhuze kuti masewero ako achibwanawo usiyiretu sizikuchitira ubwino zimenezo ukuthandauza chani Ukuona ngati sindikuziwa kuti ukumufuna iwe Prince? Ndipo usiyiretu zimaloto zako zachibwanabwanazo. Ungozitayitsa nthawi. Doya sangakufune olo mpang'ono pomwe. Sindingakuimbe mlandu. Ndikuziimba mlandu ndekha pokuonera ndithu ukundiyankhula mau achipongwe chonchi. Tandichokere changu apa! Kumene ndikuchoka. Komabe chilungamo chikupweteke ndithu. sindikutha kumvetsa pamenepa tizili panja tsiku lonseli basi yangozana ndi asatana kavuka amene wadziwa bwanji kuti ine ndikufoyilira doya chabwino sindikusamala inenso ndi mkazi mkazi amafuna chisamaliro basi eya zili bwino ndikutha kuona kuti ndigonjetsa basi ndikutha kuziwa kuti ndingofika nditi mbambande Hey, hey. bwanji ungobwebwetuka wekhawekha Ndi chani chimene chikupangitsani kuti muzikhala womwetulira chonchi? Komabe ndimakhulupirira kuti pamalo ukamapanga zako, wina wake amayamba kukusaka. Ndi choncho ndithu. Chabwino, mwina, poti wafuna kuti udziwe nawo. Waona, ndimakafufuza zokhudzana ndi kukhitchini. Wandimvetsetsa? Usandipangitse kuti ndiseke iwe! Ukuchita kuyankhula molimba mtima kuti kukhitchini? Ndikutha kuona wayamba kufananiza kuphika ndi kukhoza kuchipinda. Chabwino, mwina ndikukumbuse chimene unabwelera iwe kunoko. Khitchini ndi malo amene timaphikirako zakudya. Osati kuti ndi malo amene mwaphodera zala zanuzo nkumati mukaphika chonchi. Hey, unikhale chete! Unikhale chete! Um, ndikuona china chake choipa chikundizungulira. Okay, chabwino. Nde undimvere komanso mosamala. ndipo nthawi imene ndithane ndi nonsenu pa palasi pano muchitanso kuyamika kuti palasi inoyi munangondiperekeza khulupirira zimenezo ukutanthauza chani ukatero am dikira yankho lake aha ndikubwera ndi chiyani chimenechi tsopano ndi madzi oti chimutu chakocho simatha kuloweza zinthu oh zomphikira pulisi mwachita kulemba ndi papepala komanso anthu aya sangovomera china chilichonse mapeto komwe aphikira poizoni hey, mavuto sazatha taniya kapwina kwamatchula kuti ndani tiziti mwina unabadwa ngati mwa mzukwa chonchi ndiwe chani kumandilondalonda ndikumakutsatira ife ndakuona ndiwe chimunthu chopanda nzeru Eh, wekha sungathe kudzimvera chisoni taona zimene walemba apapa please sindimva nazo izi tandipatse tandipatse ndiwe chisiru ukhoza kunditchula mmene ungathe kunditchulira ndidikire ndikubwera

ukundimvetsetsa bwinobwino kapuku iwe ukundimvetsetsa bwinobwino eh? mesa waona tsopano ndimakuchenjeza ine unandichenjeza zichani Taona, ndilibe nazo ntchito zimene zachitikazi. Komabe chimene ndimafuna ineyo, ndimafuna utalakwitse chonchi. Zachitanso kundiwaza chakanika. Chimene ungadziwe Makofi uzingowadikilira. Komabe ndikudziwa kuti walepherabe. Mwina ndikuuze kaye zimene ine ndikufuna. Oh ndakuona ndi wamtopola iwe, iwe, eh ukuti cha? Huh? Ka hey tete tete siye. kachionere nde nde kusakaza chani kupusa akhaula amenewa Ah, mwana wanga ina ndati ndikutha kudziwa kuti wakonzekera mwambo umene uchitike wosankha mkazi mmodzi pa onse aja ukodzawona kwabwera mapulinsesi ochuluka pamene paja ungosankha aliyense amene ungamukonde adadi eya ine ndili pano kusaka wachikondi mtima wanga ukukana mapulinsesi onse aja sali bwino olo mpang'ono ndisiye ndisankhe ndekha ndi chikondi cha mtundu wanji chongokupangira munthu wina ah tamvera Doya ah mkazi mtima umachita kungogwirizana naye ndikuyamba kumukonda tangosankha apa akaziwa utenga mmodzi akhala wabwino kwa iwe osati imene kuganizira mo Doya akazi ndi ambirimbiri koma ambiri ndi mbola enawa Doya ndikukuuza kuti siungathe kuwamvetsa tamapanga zothandiza eyatu adadi sindikukhumudwitsani adadi

ukuwerenga chani Ha, Doya ndikuwerenga buku analemba chimamanda what buku eya Prince ukuwerenga iwe kwini Ukutanthauza chani Prince? Iwe chibweleni ku palase kuno sunakhalepo chidwi ndi ine. Ukufuna daily daily ndiziyenda ndi iwe? Aya sindikutanthauza zimenezo. Taona sukuonesa chidwi kuti iweyo unabwera pa palase panopa kufuna ine. Uziziwa kuti ineyo sindikuzifuna olo mpang'ono. Ndi amayi angatu omwe anangondikankhira kunoko kuti ndibwere ndizangopanga nawo izi komano ine mwini wakeyo sindikufuna. Ndaona. ndakukonda mm Doya zimenezo ine ayi iwe si type yanga ha nde ukudziwa chani pazokhazo wayankhulazo ndakukonda kwambiri ndingokhala nzako basi chinzake chokha inde chinzake chokhacho basi ah chabwino Prince ndakunyadira aa chikuchitika nchani kodi apa mavuto akuonekangati siukundiyankha funso langa bwinobwino mmenepo Prince Doya ah pepa ukhululuke pali chimene ndingakupangire nthawi inoyi eya Ndili ndi mawu oti iwe ndine tiyankhulane. Ah, nzo- nzo- Nzosavuta. Uko- Ukhoza kuyankhula. Osati pamaso pa fiti iyi. Iweyo ndi ambuye ako nonse ndiye muli afiti. Prince wamva zimene wayankhula ameneyi? Wayambatu ndiwe. Oh, moti kumpanga iwe sapoti? Sikuti ndili pano kupanga support wina aliyense. Hey, come on. Zoyambana zanu zimafulumira kwambiri.

Ukuchita kuyankhula kuti sukupanga nawo zokhuzana ndi Prince. Ukufuna uzimpusisa aziona ngati iwe sukumufuna chonsecho uli chihule. Wamaliza kuyankhula mbwera zakozo? Ndizipita? Kuyankha kwake uyankha choncho basi? Iwe umadikira ndiyankhe mwa mtundu wanji? Ndimenyane ndi iwe? Ndilalamuke kapena? Ndikukuonekera woyaluka ngati mmene ukupangira iwe? Taona, Prince amene mukulimbiranayo kwa ineyo sakundimaka olo mpang'ono. Komanso mwina ndikuuze kaye chonchi, musachite kuziperekera kwa Prince kumaziyalusa nkhani yake iti? Prince weniweniyu? pezani china chochita osandigwira langa dzina ndi lomwe lija game changer moses kobilite poizoni ife ndi poizoni basi tinadusa paja pokoma panopa timangowawasira poizoni poizoni Hehehe, amalawa ambiri mwakhala mukusakasaka mafilimu a moses kobilite osadziwa kuti muwapeze mwa ndondomeko